Tá orainn iarracht a dhéanamh athrú a dhéanamh. Níl go leor athrú a bheith déanta agus níl go leor inbhuanaitheachta ann. Is muid an glúin atá ag teacht. Tá sé orainn rudaí a athrú. Is mise Grace. Táim ag obair le Academy of the Near Future. Thosaigh an clár oideachais seo i mBaile Átha Cliath sa bhliain 2020. Agus tá sceitimíní an domhain orainn é a chur ar siúl trí mheán na Gaeilge don chéad uair anseo i Stiúb. Na spriocanna atá againn mar chuid don Gaelbhratach ná spreagadh na Gaeilge, saibhriú na Gaeilge agus saol trí Ghaeilge. An sprioc a bhí againn don tseachtain ná go bhfuil an Ghaeilge fite fuaite le cúrsaí nuálaíochta, cúrsaí teicneolaíochta agus cúrsaí inbhuanaitheachta leis agus nach gá duit do chuid Gaeilge a fhágaint i do dhiaidh Má tá tú paiseanta fé rud eile, agus go bhfuil cúrsaí stem cóngarach dúinn i gcónaí, Le linn na seachtaine, bhí muid ag breathnú ar fadhbanna, mar shampla an inbhuanaitheacht timpeall an cheantair atá sa Spidéal, agus bhí muid ag cur ár smaointe le chéile cuimhniú ar réitigh chun na fadhbanna seo. Chomh maith le sin, bhí muid, bhí an-chraic againn, bhí muid spraoi, rinne muid neart cluichí. Leis an gclár seo, faigheann na daltaí deis iontach a muinín agus comhoibriú agus a gcuid scileanna a fhorbairt. Táimid ag iarraidh an daonlathas a chur chun cinn le daoine óga. Táimid ag iarraidh úsáid a bhaint as cur chuige a chuireann an eolaíocht agus an teicneolaíocht agus na healaíne le chéile agus, a thugann deis do dhaoine óga fadhbanna a réitiú, na fadhbanna a fheiceann siad ina saol féin. D'fhoghlaim mé go leor faoi cúrsaí teicniúil agus go háirithe códáil. Rinneamar go leor cleachtadh ar códáil agus roimh seo ní raibh aon chleachtadh agam air. Ach an méid anois go bhfuil go leor foghlamtha agam agus gur féidir liom é seo a úsáid sa todhchaí. A luaithe agus a tháinig Gaelbhratach, an scéim seo leis an Academy of Near Future, i bhfeidhm, bhí fhios againn go raibh orainn an deis a thapú í a chur ar fáil trí Ghaeilge. Bhí léar mór ceardlanna curtha ar fáil idir eadrainn agus bhí muid ábalta cuireadh a thabhairt dá chéile bheith i láthair ag ár gcuid ceardlanna agus bhí muid ábalta bheith i láthair ag ceardlanna de chuid The Academy of the Near Future agus uaidh sin chonaic muid an comhoibriú agus an nasc a bhí ins an obair a bhí muid ag déanamh le chéile. agus bhí sé iontach furasta ansin an dá rud a nascadh le chéile. Chuir an just an méid like na an méid rudaí a bhfuil ann chun like cúnamh a thabhairt chun chun an todhchaí a dhéanamh níos fearr just thug sé sin an surprise dhom I don't like yeah. Táimid ag iarraidh a bheith ag obair le daoine óga chun an todhchaí a shamhlú agus chun éisteacht lena smaointe. agus tá dóchas agam anois don todhchaí tar éis a bheith ag obair leo ar feadh na seachtaine. An phlé ba bhfearr liom ná an ceann a rinne muid inniu, comhrá os comhair daoine a like tá áit ard acu i like Údarás na Gaeltachta stuff mar sin mar bhí siad ag tógáil isteach ár smaointí agus ceapaim go raibh siad ag éisteacht linn mar smaointí maithe a bhí iontu agus I think go bhfuil an-suim acu céard a bhí le rá againn Is dóigh liom anois go mbeidh muid ag triail daoine eile a mhealladh a bheith níos airí like faoi timpeallacht, teanga, rudaí mar sin mar ní bheidh aon mhaith ann mura bhfuil ag tabhairt aird air ach an grúpa a bhí anseo an tseachtain seo. Tá an todhchaí geal, tá smaointí cruthaíochta ag na daoine óga seo agus cuireann sé gliondar ar mo chroí.